eh, march 2024 ukupita kwa president lazarus chakwera nduna zake zonse komanso masupporters onse a mcp kunena kuti dziko limene silitsatira malamulo ake omwe limakhala lachisawawa ndipo anthu ake samalemekezanso malamulo komanso m'makhala umbanda, m'makhala kuphana mwachisawawa. Izi ndikunena ndi inu a President a Chakwera kuti ngati simumva malangizo amene nditi ndikuuzeni lero, siku lina mudzanong'oneza bondo. Billy Kaunda adaimbapo nyimbo yonena kuti oyenda ndi lupanga ndi lupanga lake lomwelo lidzamuphe. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi komanso purezidenti wa gulu la Malawi First, The People First, gulu lokhalo limene ndi lachilungamo lasala limene likuyimirira Amalawi mwachilungamo ndipo akuluakulu kapena mamembers onse a Malawi First samapanga zachibwana. Ife sitisusuka, ife sitimaona ndalama, sitimaona chigawo, sitimaona mtundu wa munthu, sitiyang'ana kuti iye amapemphera chani. ndipo sitimayang'ana chipani. Ikafikapo nthawi yokuti tinene chilungamo timangochinena chilungamocho ndipo kuti chiyende ngati madzi. Zadziwika tsopano kunena kuti Tonse Alliance pansi pa ulamuliro wa Pulezidenti Lazarus Chakwera atalowa m'boma, anachotsa komiti imene imayang'anira za mfuti. Komiti imene imayang'anira za mfuti imakhala pansi pa ofesi ya vice president ndipo mmakhala ma ex officio, Ministry of Justice, Ministry of Homeland Security, Ombudsman, Human Rights Commission, Anti-Corruption Bureau, Inspector General, uh, Deputy Inspector General of Operations komanso Head of Armoury. Izi ndi setup ya dziko lina lililonse koma a Chakwera atalowa mboma anachosa komiti imeneyi ndi cholinga zonena kuti akaphunzitse anthu awo okwanira 700 amene anawapititsa ku Mtakataka ndi cholinga kuti accountability ya mfuti isadziwike bwinobwino chifukwa Committee of Parliament itamva kuti anthu akuchitidwa trained ku Mtakataka adapita kukayendera ndipo uthengawo utafika anthuwo anaveka ma working suit malo mwa uniform chifukwatu anthu amenewa akugwira ntchito ngati apolisi ndipo anapasidwa uniform ngati apolisi komanso anapasidwa mfuti zimene sizili accounted for ndi chifukwa chake lero kuli tension yaikulu ku polisi. Apolisi amene ali ngati security one ndi awa a Mtakataka akukangana kwambiri ndipo kuli tension ndipo kuli kudererana chifukwa anthu amenewawa amene anaphunzitsidwa ku Mtakataka ndi cholinga kuti azioneka ngati apolisi koma ali a chipani cha MCP ali ndi mphamvu kwambiri kuposa apolisi ndipo akuderera apolisi tikunena apa, dzulodzuloli, atasiriza kunyamula nawo mtanda wa Ambuye Yesu, mazunzo a Ambuye Yesu, a Chakwera anakafikira m'meeting imene kunali akuluakulu a security 1 imene ili polisi yeniyeni ya genuine ndi akuluakulu a security 2 amene ali a Mtakataka kuyesera kuti anthu amenewa ayanjane koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ku polisi siziliko bwino ndipo ngakhale olo ku road traffic kapena ku police traffic kumene anthu akuderera nako ambiri akufuna atachita retire msanga azipita mmakwawo chifukwa chonena kuti anyamata amene anachitidwa recruited ndi a MCP under Chakwera akuderera apolisi enieniwo ndipo professionalism in terms of kugwira ntchito inatha kalekale, mfuti zingogawidwa chisawawa. Ndi chifukwa chake mwina enanu mwaona kapena mwamverapo audio imene nyamata wina wotchedwa Dala Kadula akuopseza nzache otchedwa Chimwemwe Muhango kuti amupha pa nkhani ya mademo a ku Zomba Ziwani kunena kuti anthu amenewa amatumidwa kuchokera ku state house kuti azisokoneza mademo ndipo mademo onse amene ifeyo timapanga kapena aMalawi amapanga makamaka a Bon Kalindo kumatumidwa anyamata kuchokera ku state house ndi cholinga kuti akasokoneze mademo kapenanso kupha kumene atapasidwa mfuti ndipo pano ndikunena mopanda mantha kunena kuti mademo a ku Zomba a Dala Kadula adabwera kumeneko ndi amene anatuma anthu kuti asokoneze mademo amene anachitika ku Zomba pa 23 Novembala. Lero nkhani ija itaphulika, a Dala Kadulawo anayimba foni kumuyimbira Chimwemwe Muhango kunena kuti ndi amene anawulula kuti iwo anabwera ku Zomba kuzasokoneza mademo. Choncho da ujeni Dala Kadulayo akuopseza a Chimwemwe Muhango kuti awapha. Ndipo a Chimwemwe Muhango apita ku polisi koma palibe amene akuwathandiza chifukwa akunena kuti nyamata ameneyu ndi otumidwa ndi ma ministers akuluakulu a mu chipani cha mcp ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mfuti zimene mukugawa kwa anthu osiyanasiyana siku lina mfuti zimenezi zizakutembenukirani ndipo ndikufuna ndikuwuzeni pamene ana anu akuopseza chitetezo cha ziko muziwe kunena kunena kuti siku lina Muzaona nyekhwe, kuzatuluka mfuti, anthu azawomberana, chifukwa simungakhale ndi ziko lokhala ndi uh, ma security agency osiyanasiyana kuphatikizaponso awa a Msundwe Barracks amene mukufuna kuti izigwira ntchito mofanana kapena azigwira ntchito mofanana ndi army anthu amene ajawo siku lina magulu amene mukuakonzawa siku lina azakutembenukirani Pakati apo a Msundwe Barracks anakutembenukirani kuti anagwira ntchito yopanda malipiro ndipo muwapase malipiro anali ali ndi vigil anakonza vigil ku uh, Capital Hill awa ndi zi ena mwa ziopsezo kapena zina mwa ziopsezo zimene zimabwera ndi magulu a ndale ngati awawa kupo, kup, kufuna kuderera army kapena polisi tikunena pano ngakhale a polisi sanaguliridwepo uniform olo chilowereni Chakwera pa mpando a polisi akuvala uniform yawo yakale ya maboma akalewo ngati kwabwera uniform ndiye kuti ndi ya police mobile force imene ikugwiritsidwa ntchito ngati a Mtakataka komanso a polisi yeniyeni amene ali ku mobile force ndi kumene kunabwera uniform enawo amangovala manyaka masanza awo akalekale ndipo kuli tension pakati pa security 1 imene ili ya polisi ndi security 2 imene ili ya Mtakataka moti siku lina muzakamva kunena kuti anthu awomberana musazadabwe zina ndi izizi za a Dala Kadulazi akufuna kumuwombera nzawo kumuwombera nzawo amene a pa sikulo ife ngati a Malawi First sitinamuonepo ku Zomba ndipo ine ndili ndi chi- ndi- ndi chikhumbokhumbo chokuti a Dala Kadula anditengere ine- ineyo olo ku khoti ndikanena chilungamo chifukwa amene anabwera kuzalepheresa mademo ku Zomba a Malawi muziwe ndi Dala Kadula ndipo izi ndikunena mopanda mantha Ndipo ife tinakumana naye Dala Kadulayo, a. ndipo tidamuwona akusisa anthu, akuyendera galimoto yake CA 6105 Toyota Hilux D4D. Izi ndi chilungamo chake, ndipo ndikufuna inuyo a mcp muziwe kunena kuti zonse zimene inu mumapanga mukamatumiza anyamata anu kuti adzaphe Bon Kalindo, ine ndimaziziwa ndipo aku state house konko amene amakonda dziko lawo ndi amene amatiuza zimenezi motero kuti musamanyengedwe olo meeting yanu ya dzulo mmene yathera tikudziwa zonse kuti sinathe bwino pamaso pa pulezidenti anyamata amtakataka akuderera kwambiri kuderera apolisi iyi ni nkhani yomvetsa chisoni chifukwa ndiye kuti security ngakhale ya president it is at stake ndi chifukwa chake tikunena kuti munalakwisa kwambiri kuthetsa komiti imeneyi imene imapereka mfuti leroli anthu akungoyimba maministers akungoyimba foni ku polisi halo eh, kumeneko kukubwera munthu wakuti wakuti mupaseni chilolezo chokuti ali ndi mfuti Uku, halo e, lero kukubwera munthu wakuti wakuti nya- anyamata 8 apaseni mfuti izizi izi siku lina pamene tikupita makamaka mu 2025 ku dziko la malawi kukhala zoopsa ndiye mukafufuze kuti kodi maiko ena amene apitapo ku nkhondo amene ali ku nkhondo chimachitika ndi chani chimachitika ndi chonena kuti kumakhala nkhalidwe ngati lomweli longogawa mfuti mwachisanzo ku haiti ku Haiti kumangogawidwa mfuti kuchokera ku America kuz- kwa anthu amene amadana ndi boma la Haiti kumapereka mfuti ku zifwamba lero ku Haiti kuli nkhondo yoopsa ku Burundi kunali nkhondo ku Rwanda kunali nkhondo abale anga ndikufuna ndikuwuzeni nkhondo simamanga muzi ndipo pamene pabwera nkhondo nkhondo simasewera chisanzo ndi ku israeli ndi ku ukraine ine ndimalirira dziko la malawi limene atsogoleri ake salabada za anthu osauka amene alibe ngakhale makobiri amene alibe kothawira ndipo sangathawira kwina kulikonse ziwani kunena kuti maiko amene tayandikana nawo ndi ankhanzanso kwambiri kuposanso dziko lathu. Ife timakhonza kulandira alendo ndikumawasunga koma osakhala mayiko ena. Mayiko amene tazungulidwa nawo ngati mwachitsanzo ku Mozambique, a Malawi ambiri amazunzika kwambiri akamayenda ku Mozambique. Mwina ku Zambia pang'ono koma mayiko ngati ku Mozambique, Tanzania, Amalawi sangakakhaleko mwa ufulu, lero mukupereka mfuti kwa anyamata anu aliyense azingokhala ndi mfuti, okuti enawo kumaka mmachita kuwatenga ulendo nawo ku Mtakataka ndikumakawaphunzitsa, mwachisanzo amene anapita aku Mtakatakawa amakaphunzira Perete amakaphunzira kugwira kwa mfuti, kuwomba kwa mfuti, motero kuti onse amene akudererawa akuderera chifukwa chonena kuti akuwaderera apolisiwo chifukwa chonena kuti akudziwa kuwomba kwa mfuti, akudziwa za perete, akudziwa kuti apolisi atachoka, iwowo ndi amene atazikapanga perete ndi amene ati azikayimba national anthem ndi amene ati azikapanga china chilichonse amene awa awa mukuwalowesa mu young pioneer malawi young pioneer imene nthawi imeneyo inatengera army ndi kuyithesa lero tili ndi uh, inspector general amene akungoyang'ana tili ndi army commander amene akungoyang'ana muvi woyang'anira sumachedwa kulowa mmaso siku lina muzandikumbukira mmalawi muno mutabwera nkhondo izi mukupanga izi siku lina muzalira so kawirinso tili ndi opposition ya ku malawi yogona opposition imene singathe kuima mpaliyamenti ndikulankhula ma issues amene akuwakhuza amalawi ngati nkhani imene izamfuti komanso nkhani za njala pamene tikupita ulendo opita ku chisankho muziwe kunena kuti playing field sikakhala yomweyo kuzakhala a lot of intimidation zisankho izi ndi zisankho zoopsya zimene mwina anthu ambiri azaluze miyoyo yawo ngati sitisamala chifukwa awa a mcp akonzeka kwambiri kuti asadzatuluke m'boma. Kodi ngati akulephera kuti amusiyire munthu amene anapanga naye mgwirizano, angakukusiyireni boma inuyo a opposition? Ili ndi funso lokuti muzidzifunsa kuti ngati Chakwera akukanika kuti amusiyire munthu amene anapangana naye kuti pa mgwirizano wathu ndi 5 years, 5 years. Ngati akulephera kumusiyira boma ameneyo, ndiye akakusiyireni inuyo? Anthu amene ndinunso ambiri inuyo munafasa mopepera kwambiri, mukukhala ngati zisankho kulibe, mukukhala ngati simukufunanso kuimirira utsogoleri. Izi muzalira. Izi ndikungonena mokupatsani malangizo chifukwa ambiri simmaziwa kuopsa kwa nkhondo. M'Malawi munomwe muli mfuti za chisawawa ndipo chiyambireni mu history simunagawidweponso mfuti monga m'mene agawira a Chakwera ndi anthu awo. Aliyense amene ali wosapota mcp tikunena pano ali ndi mfuti and mfuti ya chosaka yaikulu ija iyayi, ma pistol enawonso opanda opanda sound. amene kuwomba samamveka sound apatsidwapatsidwa anyamata amene enawo ndiongonyamula zitsulo enawo ndiongodzitcha kuti iwo ndi amphamvu enawo ndi ogadira ati ma, ma ujeni ma ministers ndipo pamene uh, convention yawo ya mcp ikunona ndiye kumeneko ndiye kukhala zoopsa ngati saphana okhaokha tingothokoza Mulungu koma ku mcp ku kuli mavuto owoopsa mikangano mikangano kuposanso mwina ku dpp a dpp inu mwina makangano anu kapena mikangano yanu ndi yochepa koma mikangano ili ku mcp ndipo posachedwa apa muona anthu ngati saphana ndi mfuti aphana ndi masenga ngati saphana ndi masenga aphana ndi ufiti Izi ndi zimene mukuyenera kudziwa a Malawi kunena kuti ine nditati ndaomberedwa mawa ngati angakwanise kundiombera ndi mfuti imene olo mutaifufuza simukaipeza ili ndi record ina iliyonse chifukwa mfuti zaphweka. Kwa amene akufuna kuti azikhala ndi mfuti ku Malawi kuno tapitani mukalowe chipani cha mcp muona kuti kumeneko mukapatsidwako mfuti. Olo ma activist ena amene akalowa kumene ku mcp kupatula kuti akuvutikako akuyenda wapansi ngakhale akutumidwa tikunena pano ali ku Blantyre kuti asokoneze mademo aku Blantyre amenewonso ali ndi mfuti izi ndikungonena kuti siku lina muzandikumbukire Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri